In ainneoin a laoch Luke Loughlin a chailliúint le drochghortú, conas mar a bheadh acu nuair a thugadar aghaidh ar Chill Dara? Bheadh áit dos na buaiteoirí i gcluiche ceannais Laighin. Mac Dara Mac Donncha atá i mbun tráchtaireachta.
Seilbh anseo ag an Iarmhí agus, ar ndóigh, drochscéal faighte le Luke Loughlin gan a bheith ar fáil ach seo a thagann iad. Seo Ray Connellan. Ray ag gearradh isteach, tá sé taobh istigh den líne ceathracha cúig. Tá sé taobh istigh den stua. Tá sí ciceáilte in airde. An gcasann sí isteach? Casann sí isteach go hálainn. Scór álainn ag Ray Connellan. Cill Dara anois ag oibriú isteach anseo. Slua breá tagtha isteach go Port Laoise don. chluiche leathcheannais seo féachaint cé a bheas le Bleá Cliath. Bleá Cliath an-mhaith i ndiaidh an duine anocht. Seo seans anois a gcúl báire. Tá sé maith. Tá seans ar chúl. Tá an tsábháil déanta ag an gcúl báire. Tá an tseilbh fós ag Cill Dara. Sábháilt iontach ansin déanta ag Jason Daly. Cill Dara ag teacht anois. Cic curtha trasna ag Callum Bolton. Agus treoir déanta isteach ón taobhlíne. Déanta go deas ansin ag Ben Loakman. Ben Loakman lena shá, go hálainn ag Ben Loakman. Scór álainn, tríú ceann scóráilte aige. Nach deas mar a d'ardaigh sé an liathróid ansin. Coisíocht álainn agus an chríoch chomh maith céanna. An Iarmhí ag teacht arís. Cúilín amháin idir na foirne, sin an méid. Pas saghas íseal buailte isteach. Faighte anseo anois ag Brian Cooney. Cooney ag iarraidh am déanta go deas aige, tá seans aige, oh! Cúl den scoth! Faighte ag Brian Cooney. Obair le déanamh aige, b'fhéidir nach mbeadh an cosantóir ró-shásta ach nach deas mar a chríochnaigh sé. Cúl iontach, an chéad chúl feicthe againn anseo. Cill Dara ag teacht anois agus tá orthu siúd freagairt más féidir leo, Darragh Swords. An pas tugtha aige. Buailte ar ais chuig Darragh Swords arís, casta aige anois tá sé taobh amuigh den stua, beidh brat oráiste má théann sé seo thar an trasnán agus téann. Beag atá eatarthu just. Tá sé an-spéisiúil amach anoir ar an bpáirc ansin, ceann sin briste síos, cé aige a bheas an briseadh, tá an briseadh faighte ag an Iarmhí. Teacht chun cinn anseo. Tadhg Baker, Tadhg Baker. Ag gearradh isteach ar an gcúl, tá Tadhg Emerson lom, líne an chúil ach tá sé in ann teacht aníos agus tá sé in ann scóráil. Scór deas ag Tadhg Baker.

An Iarmhí ag teacht arís. An-luas leis an gcluiche seo. Liathróid ag dul ó thaobh go taobh. Faighte anseo anois ag Sam McCartan. Tá spás os a chomhair. Seilbh fós aige. Tugann sé faoi. Tá sí buailte ard agus buailte thar an trasnán. Cúl eatarthu arís. Anois caithfidh Cill Dara teacht arís. Dul chun cinn anseo anois, Ben McCormack. Ben McCormack anseo, fada le Eoin Cully. Eoin Cully go Darragh Kirwan. Darragh Kirwan, spás cruthaithe aige, buailte ard ag Darragh Kirwan, buailte go deas ag fear Nás na Rí. cothrom anseo i bPort Laoise. An-choimhlint go deo. Anois, an leathchúlaí láir, bhí sé ag lorg an phas. Tá sí faighte aige ar deireadh. Faighte ag Shane Allen agus Shane Allen ag tabhairt faoi agus Shane Allen á cur thar an trasnán. An Iarmhí ar ais chun tosaigh. Níl le déanamh ag an Iarmhí, ceapaim, cosaint a dhéanamh ach gan a bheith ag déanamh feallanna mar is féidir leis an imirt leanúint ar aghaidh agus tá. Anois tá imreoirí tuirseach, titim ar fud na háite. Ag oibriú trasna, caithfidh siad oibriú suas, seans a thabhairt do dhuine eicint, is súil gur féidir le duine eicint é a chur thar an trasnán. Fós acu, an brú ag teacht fós ar na cosantóirí. Faighte ag Alex Burke, Alex Burke ag tabhairt faoi, Alex Burke ard, Alex Burke thar an trasnán! An mbeidh am breise againn anseo? Am breise anseo, de ghnáth ní bhíonn na scóranna chomh flúirseach. Seo ceann ansin ag Darragh Kirwan lena chiotóg. Darragh Kirwan go hálainn! Cill Dara imithe chun cinn. Leis an Iarmhí ag teacht arís. Gearradh isteach anseo. Oh, pas deas tá spás ann, seans ar chúl! Tá sí fós ann! Anois tá sí curtha sa gcúl! Brandon Kelly ag aimsiú. Sábháil déanta ar dtús ach liathróid ag dul trasna. Breathnóidh muid arís. Brandon Kelly san áit cheart. Nuair a stopadh an chéad iarracht. Mí-ádh ar an gcúl báire chaithfeá a rá. Ach Brandon Kelly. stuama, ah dearg-mhí-ádh ar an gcúl báire ach bhí Brandon Kelly an-chliste ansin leis sin. An Iarmhí ag teacht arís, shamhlófá má fhaigheann siad cúilín eile go mbeidh deireadh déanta. Tá an seilbh fós acu. Amach anseo go Brandon Kelly, fuair sé an cúl agus anois tá an cúilín faighte aige, b'fhéidir mar thugann siad air cúilín an árachais mar fágann sé iad ceithre chúilín chun cinn. Fiú cúl ní leor é do Chill Dara ag an tráth seo. Briste amach tá an buinneán buailte! An Iarmhí ar ais sa gcluiche ceannais Laighean don gcéad uair ó 2016 agus don séú huair riamh.